ka aw bɛɛ lajɛlen bonya don kɔrɔfɔ kɔnɔna na dɔfɔ baro min dɔfɔ baro bɛna kuma farafinna tilebi afiriki dɔfɔ kan k'a ta san waa fila kɛmɛ wolonfila ale ni bi wɔɔrɔ ka kɔn nabila isa bangelen ɲɛ

an ka dɔfɔ tariku a sigi ko kɛmɛ fila ni bi seegin ani wolonfilanan tariku sigida kɛmɛ fila ni bi seegin ani wolonfilanan o min ni a bɛ ka kuma segu ale masala de kan segu bɛlɛdugu ani karata kulubali minnu ye masaya kɛ yen nɔ an bɛ ka kuma o de kan san ba kelen kɛmɛ duuru ni bi duuru ni bi duuru waati n'o ye 1550 waati ye o ko minnu daminɛna mamari bitɔn kulubali ale min nana ka na o kulubaliw ka masalaba sɔrɔ san waa kelen ani kɛmɛ wolonfila ani tan ni fila la an y'a fɔ mamari bitɔn kulubali kɛra segu masakɛ ye san ba kelen ni kɛmɛ wolonfila ni tan ni fila 1712 a kɛlen ye masakɛ ye a kɛra degun ni wulikajɔba min kɔnɔna na o ma dogo aw la ka na jɔyɔrɔ in fɛnɛ sɔrɔ a tɛna se ka kɛ ten k'a sigilen to fo a ka lamagabaw kɛ walasa ko in ka to a bolo sabula a ye fɛn min sɔrɔ ko min bɛ se k'a to a ka k'a bolo ni mɔgɔ minnu ye an ka tariku in lamɛn o ye jija dɔrɔn de ye o de la mɔgɔ fa bɛ dugawu k'i ye i ba bɛ dugawu k'i ye wa mɔgɔ b'i fa dugawu sɔrɔ k'i ba dugawu sɔrɔ k'i fa barika sɔrɔ k'i ba barika sɔrɔ nka i yɛrɛ ka jija de bɛ se k'a to a bɛ to i bolo sa dɛ i ka jija de bɛ se k'a to a bɛ to i bolo o kɔrɔ ye mun ye ni barika bɛ fa ni ba la k'a don e la ni barika bɛ nin fa n'a ba la k'a don o la n'aw fila cira ɲɔgɔn na a min jijalen don n'i ma kunnaja a ko bɛ sɔn ka to o ta la dɛ o de la a bɛ fɔ waati bɛɛ ko diɲɛ ye jijabagaw cɛsiribagaw de ta ye o la bamananw walima zanafɔlaw bɛ o zana de fɔ waati bɛɛ ko sigi n yɛrɛ ma mɔgɔ min sigilen b'a yɛrɛ ma ten cɔn k'o sɔncogo tɛ ala kɔnɔ yɔrɔ o kɔni ye kuma de ye ka bilasirali kɛ n'o tɛ a sɔncogo bɛ ala kɔnɔ nka a tɛna a kɛ dɛ i m'o mɛn fɔlɔ ko karisa dalen tora so kɔnɔ ko ala ye sanu sanji kisɛ cur'a kan a k'o cɛ dɔrɔn ka taa mago dilan walima ala y'a nɔgɔya mɔgɔ dɔ ma diɲɛ don o don o tigi bɛ wuli dɔrɔn ka sin k'a ka a kunkɔrɔdonnan kɔrɔta dɔrɔn a ka dilan kunkɔrɔdonnan a ka dilan kana la k'a kunkɔrɔdonnan n'o ye a ka doforo ye k'o kɔrɔta dɔrɔn ka wari sama ka bɔ yen nɔ ka taa i balo la ala ma o nɔgɔya mɔgɔ si ye fɔlɔ fɔ n'i ye o ko labɛn ala m'o nɔgɔya mɔgɔ si ye fɔlɔ fɔ ni e yɛrɛ ye o ko in nabɛn o si dun tɛ taa cɛsiri kɔ o barika ma don mɔgɔ si la fɔlɔ wa o duwawu ma kɛ mɔgɔ si ye fɔlɔ ɔ nka ala tɛ se wa a bɛ se wa ala ka jɔn ɲumanw ka weleli se k'a kɛ a bɛ k'i ye wa don o don n'i wulila dɔrɔn ka wari n'a ye ka wari cɛ dɔrɔn k'a dun e bɛna fɔ ko awɔ ko karisa bɛ seli dɔrɔn ka arakan fila seli k'a ka golo kɔrɔta ka wari sama ka b'o kɔrɔ ɔ a kɔni a ma fɔ k'a dalen de a wulila ka arakan fila min seli o ye dun e b'o bila min o de la diɲɛ ye cɛsiribagaw ni jijabagaw de ta ye mɔgɔ o de la waati bɛɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye an kana na an an mansaw an baw walima an faw an kana na olu di nenini ma kun tɛ nenini min na ɔ n'i cɛsirila k'i jija ni jugu maa ni wulila i kɔ k'i fa neni k'i ba neni o ye bonya de ye i bolo mɔgɔ jijalen ni maa ninnu bilala i kɔ o ye maa o ye maabaya yɛrɛ de ye angɛrɛ ye ɔ nka mansa neni dɔ bɛ yen nɔ ni o fɔr'i ma o ye danga de ye e bolo sabula o ye kɛlen de ye ka danga ɲini ka i mansaw sɔrɔ ɛ e tɛ fosi e tɛ baara fosi la e dalen bɛ dɔrɔn su ni tile i dalen bɛ te mɔlen walima mɔgɔw ka dumuni kalama dɔrɔn walima suma yɛlɛma dɔrɔn ni suma jiginna yan fɛ ni bilen min jiginna yan fɛ i bɛ t'i da o kɔrɔ e bɛ mɔgɔw deli la te sɔngɔ la e bɛ mɔgɔw deli la keredi sɔngɔ la mɔgɔw ka bolifɛnw b'e bolo n'i ma taa min ka mobili singa i bɛ taa mɔgɔw ka moto singa walima hali n'a sɔrɔ bolifɛn b'i bolo esansi sɔngɔ deli la i tɛ fosi la i bɛ ka dɔ kɛ fɛn tɛ ka sɔrɔ ko tɛ dɛ e tɛ fosi la ɔ ni mɔgɔw ko ko barika t'i nɔfɛ k'e ye dangaden ye walima nin b'a sa cogo la ko walayi nin ye dangaden de ye i neni min fɔra i ma o ye o ye e yɛrɛ de ye o e yɛrɛ de ye mɔgɔw bila ka o neni in kɛ o tuma o danga bɛ wuli i kɔ siga t'o la dɛ u ye min f'i ma dɛ k'i ye dangaden de wa i y'o de ye wa e yɛrɛ de y'o neni in fɔ i yɛrɛ ma o la fɛnkɛbali o de bɛ k'a mansaw se neni ma don o don o la diɲɛ ye jijabagaw ni cɛsiribagaw ta ye mamari bitɔn kulubali kuma kana janya mamari bitɔn kulubali a ye masaya min sɔrɔ nin ye bɛɛ y'a dɔn a y'a ta tasuma kami ni tasuma kisɛ min cɛ ma bɛɛ b'o dɔn o la a man ka tulonkɛ a la bilen kuma ma nɔgɔ o de la an ka mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ masaya sɔrɔ nka u b'a loso lasa minkɛ k'a namu namu minkɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ na a paron ka a manamana paron ka b'u bolo o la an ka jɔntɔ a la k'a fɔ ne sɛgɛnna ka nin fɛn in ɲini walima ne n ye n sɛgɛn walasa ka nin fɛn in sɔrɔ ɔ n'i yɛrɛ y'o dɔn ka ban kana o manamana minɛ tuguni dɛ kana o manamana minɛ tuguni an ka mɔgɔw yɛrɛ tɛ to k'o fɔ ko filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye o kɔrɔ ye cɛ o i jɔnt'i yɛrɛ la koyi a dɔn k'a fɔ kamalenbaw ɲɛ jɔn bɛ i muso la ahɔ kamalenbaw ɲɛ jɔn b'a la dɛ e ti k'a fɔ ko hijabu b'a la k'a la ɲɛda ti ye wa kamalenbaw b'a fɛ de fo a ɲɛda ka ye e ti k'a fɔ k'e dalen b'a la ko a t'e janfa wa kamalenbaw bɛ ka o fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ mun kosɔn a bɛ se k'e janfa o la i ye fɛn min sɔrɔ gɛlɛya la a ka ja walima i y'a sɔrɔ nɔgɔya la a dɔn ni fɛn ɲuman don dɔrɔn i jɔntɔ a la a dɔn k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ b'a la ka se ka o ko in o fɛn in paron ka b'e bolo mamari bintɔn hakilimaba a ye o de fɛɛrɛ ye k'a ka kow ninnu senbonya tan i n'a fɔ ka kɛlɛcɛw ka olu boloma ka ka bila kɛlɛ yɛrɛ kama a cɛfarinw bɛ nin du kɔnɔ o ye tiɲɛ ye ee nin du in kɔnɔ mɔgɔ tɛ nin du kɛlɛ koyi cɛfarinw bɛ du kɔnɔ ɔ nka ni kɛlɛcɛw kɛn bɛ ka du ni cɛfarinw ninnu kɛn bɛ ka du lamini ani u b'a kɔnɔ jɔn de masirannen don mamari bindɔn kulubali y'o de faamuya ka kɛlɛbolo boloma kalen sigi minnu tɛ fosi la n'u sigilen bɛ dɔrɔn n'a fɔra ko ca u k'a minɛ a y'o de sigi k'a ka fɔrɔncɛri ka o datugu mɛlɛku baji kana min bɛ segu tɛmɛ n'o ye ba joliba ye nin bajiba kule in ka o fana kana sekirite minnu bɛ ji dɔn u kana ji dɔn kɛlɛkɛlaw bila ka na an kɛlɛ k'an ka fanga in tiɲɛ ka tila tuguni kɔ ka garidi farikolo yɛrɛ kɔlɔsibagaw n'o ye garidi kɔriw ye ka olu fɛnɛ senbonya ka kuluba dilan segu mamari bidɔn kulubali a y'o kɛ a tilara tuguni kɔ ka lasiranin koba kɛ segu min ɲɔgɔnna tun tɛ manden masaw bolo kuma in kalamɛn ka ɲa dɛ mamari bindɔn kulubali tilara tuguni kɔ ka kɛlɛbolo belebeleba wɛrɛ dilan k'o bila min ye mɔgɔ ba caman ye minnu min ɲɔgɔnna kun tɛ manden masaw bolo o ye jumɛn ye ka kamalenkɔrɔ gojogojo sanfa dugufaw senbaw senfɛrɛbaw ha ka olu fɛnɛ boloma k'a danna k'olu kɛ a dama kɛlɛbolo ye ka olu wele ko samakɛw hakili la hali bi eh, olu bɛ ka majamu samakɛ la o tuma samakɛlakaw eh, an ka foli bɛ u ye n bɛnnakaw don wa u tilara ka dɔ de fɛnɛ k'a barika u ye ko samakɛ o tuma mamari bindɔn kulubali de ye kamalenkɔrɔ sanfa dugufaw den falenw dama dama minnu yɛrɛ ye ɲɛla a bɛ jatigɛli kɛ a bɛ lasiranni kɛ u ye ɲɛla dɔrɔn o tuma mamari bindɔn kulubali y'o dilan ka olu fɛnɛ ka kɛlɛboloba k'a danna k'o tɔgɔ da sisan ko samakɛw olu tun ye den falenw kamalenkɔrɔ gojogojo ye ɔ ni sisan tɛ samakɛlaka o kolomamisɛnnin kɔni o o o o kun tɛ ye kosɛbɛ dɛ ɔ nka ne bɛnnakaw don ko minnu y'o kɛ o ye kɛnɛkanko ye i b'a dɔn ni olu yɛrɛ dama tɛna ɲɔgɔn furu fɔ u bɛna taa ɲɛbɔ kolomamisɛnnin dɔw fɛ ɔ wajibi siw bɛ lafalen dɛ o tuma nka a mana kɛ cogo cogo ba tɔgɔ tɛna se ka bɔ a golo la o la hali ni samakɛlaka ma tɛmɛ kilo tan ni duuru kan a bɛ wele de ko samakɛ ko senbakɛ o tuma mamari bindɔn kulubali ye o fɛnɛ kɛlɛbolo belebeleba dilan segu ba kelen kɛmɛ wolonfila ani tan ni fila ninnu kɔfɛ o kɔfɛ jikan kɛlɛkɛlaw an bɛ na olu ma bitɔn kɛtɔlama ka kɛlɛbolo sinfonya baji kan min bɛ wele ko fun kɛlɛkɛlaw walima eh, jikan kɛlɛkɛlaw a ye o ko in labɛn ka o ko ɲɛmɔgɔya don sɔmɔnɔw de bolo

mamari bitɔn kulubali kodɔnnaba a ye jikan kɛlɛkɛlaw ka kɛlɛbolo tigiya don sɔmɔnɔw bolo ka tila ka ba koɲɛ bɛɛ kalifa sɔmɔnɔw ma ka ba koɲɛ bɛɛ kalifa sɔmɔnɔw ma ka tila ka olu fana laja kosɛbɛ k'olu kɛ mɔgɔ bonyalenbaw ye segu ni ne fɔra minisiri min ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko ma tiɲɛfɔli yɛrɛ yɛrɛ la o kan ka sɛnɛko o kan ka sɛnɛko ɲɛdɔn o kan ka o kan ka kasi ko balo ma ɲa ɲinan minisiri min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma o kan ka kɛ kɛnɛya dɔnbagaba ye min bɛ hami hali ni mɔgɔ mɔgɔ min ni a ko k'a kunkolo b'a dimi n'ale y'o ye a ka dɛsɛ ka sunɔgɔ minisiri min ɲɛsinnen bɛ kalanko ma o kan ka kɛ kalan dɔnbagaba ye ani kalan valɛri nafa min bɛ kalan yɛrɛ la dɔnniya la o kan ka kɛ o dɔnbagaba ye o tuma mamari bitɔn kulubali a ma fila kɛ koyi jikan kɛlɛbolo kuntigiya a y'o di sɔmɔnɔw ma jitigiw olu de welela ko jitigiw segu ka tila tuguni kɔ ka ji kan koɲɛ bɛɛ di u ma jɛgɛw bɛ minɛ jɛgɛminɛ waati nin ye jɛgɛw bɛ latɔn nin jɛgɛminɛ bɛ latɔn nin waati o tuma a ko bɛ tan o ko yɛrɛ bɛɛ bɛ olu bolo yen nɔ ɛ minisiri min ɲɛsinnen bɛ jiko ma mali kɔnɔna na yan nɔ n'a fɔra de k'ale bɛ balo kɔlɔnji la a fɔ anw ka dugukolo jukɔrɔla bɛ tiɲɛ k'a bɛ balo yan kɔlɔnji de la ka jurufilen fa k'i min walima k'o k'a ka bidɔn kɔnɔ k'a bɛ balo la o yɔrɔ ale b'i jɔnto kɔlɔnjiw la ale b'i jɔnto an ka jiw la ɔ mamari bitɔn kulubali ale ye o ko in sinfonya segu ka ɲa an yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko o ko in tora segu fɔ waati min sabula layi seku umari tali yɛrɛ bɛ segu minɛ waati min na n'o ye ba kelen kɛmɛ seegin ani bi wɔɔrɔ ni kelen 1861 o y'a sɔrɔ segu jitigiya bɛ kaba manbi manbi keyita ninnu de bolo eh, n'o ye amirali ye jitigiya bɛ olu bolo ba jeliba tigiya bɛ olu bolo

mamari bitɔn kulubali an y'a fɔ jikan kɛlɛbolo min filɛ o ye ni o kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔyaba bɛ sɔmɔnɔw bolo o ko in diyara kosɛbɛ ka jitigiya koɲɛ bɛɛ don u bolo o ko in diyara kosɛbɛ fo mɔgɔ caman y'a yɛrɛ sɔrɔ ba bamɔgɔya la o kɔrɔ ye ka kɛ sɔmɔnɔ ye ka don o baara in na sabula o ko in diyara kosɛbɛ wa bitɔn kulubali ye u ladiya kosɛbɛ ka tila waati bɛɛ ka dɛmɛba kɛ u ye mamari bitɔn ka nin ko in sekunyalen ka ɲa o bɛnna ni o kɛlɛbolo ko ninnu bɛɛ organiselen ka ɲa waati la o bɛnna ni a yɛrɛ numɔgɔkɛ wara jara o fatuli ye aw hakili bɛ wara jara in na an ka dɔfɔ kɔnɔna na tariku in kɔnɔna na aw hakili b'a la wara jara de ye mamari bitɔn kulubali yɛrɛ kɔrɔmuso sanaba kulubali cɛ ye min ye dinadugu jamana bɛɛ masakɛba ye wa ale ka kɛlɛdenw de ye mamari bitɔn kulubali dɛmɛ kabini a ka funankɛya ni a ka tɔn yɛrɛ kɛlɛ caman na k'a sɔrɔ a ma kɛ nin sebatigi ye ɔ nin seba in sɔrɔlen ale fɛ o waati o bɛnna dɔrɔn kɔrɔmuso cɛ in fatuli ma n'o ye ɛɛ eh, wara jara ye o tuma o de fatura dinadugu masakɛ o min fatuli filɛ o ye jaa o yɛrɛ ka dankan o kɔrɔ ye min bɛna sigi o nɔ na mamari bitɔn kulubali dimiyaba ni a sɔnjaba bɛ o la o yɛrɛ t'a fɛ hali ka bitɔn kulubali tɔgɔ la kuma mɛn ani fɛnɛ jaa hali mamari bitɔn kulubali numɔgɔkɛ tun bɛ to ka kɛlɛbolo minnu bila ka na bitɔn dɛmɛ sɔn a ka ko ninnu na o bɛɛ sɔnja tun bɛ ale cɛ in wara jara in ka dankan na min bɛna sigi a nɔ na nin o sɔnjaba de tun bɛ a la ɔ o kama ale sigilen mamari bitɔn kulubali numɔgɔkɛ nɔ na a ye a ka a ye relation fɛn fɛn b'a ni mamari bitɔn kulubali cɛ a y'o bɛɛ tigɛ a tilara tuguni kɔ bitɔn kulubali yɛrɛ ka yɔrɔ min ni o maralen bɛ a fɛ n'o ye kirango ye a taara ka taa bin yen kan ka kirango ta ka o bɔ mamari bitɔn kulubali bolo o kɛlen min kɛ sa ha sa baara wulila

kirango ale janjo ma ja sabula mamari bitɔn kulubali ye kɛlɛbolo fɔlɔ min bila ka taa baji bolo i k'a dɔn k'a fɔ olu taara ka taa dɛnɛ minɛ k'u b'a puruti cogo o cogo ɛɛ dinadugu masakɛ kura la u ma se ka u ma se aa ka pin ni pan kɛ ka kinni kɛ ka wagasili kɛ u ma se ɔ mamari bitɔn kulubali y'a faamuya sisan o yɔrɔ bɛɛ a ye kɛlɛbolo belebeleba a ye o labɛn fila kɛlɛbolo eh, ka o lawuli min bɛ se mɔgɔ ba caman ma ka ka eh, o ɲɛmɔgɔya tun bɛ o fila kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔyaba tun bɛ kaniba ɲuman bolo kaniba ɲuman o tun b'o bolo ɔ senba ninnu fana tun b'a la n'o ye samakɛ kɛlɛbolo belebeleba ye sanfa dugufa ninnu olu tun bɛ a la o kɛlɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ mamari bitɔn kulubali yɛrɛ denkɛ denkɔrɔ kulubali ale bolo olu taara wɛya yen kunna a ma nɔgɔya dɛ ha a ma nɔgɔya fiyewu o tuma ka yen ka o dalakoro ka dinadugu masakɛ kura ka o gɛn ka bɔ yen nɔ ale yɛrɛ ma se ka o ko lakali bilen sabula ale ni ale ye kɛnɛ minɛ hali ale ma da dinadugu bilen ale taara kunfɛ sa de mamari bitɔn kulubali a ye o sebagayaba in ta ka kirango fara o yɔrɔ bɛɛ ka kirango minɛ k'o fara segu kan ka dinadugu ale masakɛ kura k'a gwɛn i bɛ gwɛnni min yɛrɛ dɔn hali a ma to dinadugu bilen o kuma ale bɛna taa kunfɛ min yɛrɛ tɛna segin bilen ka na so o kɔrɔ ye dinadugu yɛrɛ o fana mara o bɛna di mamari bitɔn kulubali ma segu sabu ye masakɛ min ni o kun ka kan ka kɛ a ɲin ɲɔgɔn ye o kɛra a jugu ɲɔgɔn ye ɔ sisan o kuma eh, kirango o kɛlɛ in bɛna kɛ sababu ye ka kirango ni dinadugu bɛɛ fara mamari bitɔn kulubali ale ka mara kan

tɔgu o tɔgunkaw olu ma na mamari bitɔn kulubali ka mara in kɔnɔna na olu ma sɔn o soba kelen in o duguba kelen in ma sɔn ka na mamari bitɔn kulubali ka mara kɔnɔ ɔ kɛlen min kɛ mamari bitɔn kulubali ka tɔnden farimanba min ni o ye ngolo jara ye garidi kɔri mun ni o ye garidi kɔriw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye a ye kɛlɛbolo belebele don o bolo ka o lataga tɔgunkaw kama o kuma o taara ka taa yen yen yen minɛ ka tɔgu fara ɛɛ eh, segu fɛnɛ kan o waati la olu minnu kun ye ɛɛ eh, kirango kɛlɛ kɔ olu minnu fɛnɛ kun ye yɔrɔ bannen ye o kuma o yɔrɔ in o bɛna makolo ka fara mamari bitɔn kulubali ka mara kan segu kɔnɔna na o fɛnɛ kɛra lamagaba ye kosɛbɛ sabu o ye ngolo jara ka kuntigiya bɔli fɔlɔ ye ka taa o janjo la o janjo in o jara kosɛbɛ sabula tɔgu kun ye yɔrɔ ye yɔrɔ min fɛnɛ ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko a masirannen don sabula ŋanaw fɛnɛ kun bɛ yen nɔ nka mamari bitɔn kulubali a ye eh, min bila ka taga yen nɔ o fanga ka bon kosɛbɛ ni yenkaw ye sabula n'i y'a mɛn ko dununkɔrɔ kunkolo tɛ dogo naji la o ye a bɛrɛma naji ko ye n'o tɛ n'i y'a bila sama kunkolo naji la n ma da la ni a bɛ se ka eh, a kunkolo labɔ o cɛma o kuma o b'a yira k'a fɔ o lamaga kɔni o bɛna kɛ sababu ye ka tɔgu k'ale lasegin k'a don mamari bitɔn kulubali ka mara kelen o kɔnɔna na yen nɔ segu ale dugu kɔnɔna na yen nɔ mamari bitɔn kulubali ale ye nin wulikajɔba kɛ kosɛbɛ o kɛra tɔgu seginnen ye segu mamari bitɔn kulubali ale ka fanga kɔnɔna na

k'a fɔ aw ye dɔfɔ baro in sɛbɛnbaga ye karamɔgɔ solomana kante ala m'a lahinɛ na nko sɛbɛnni sindibaga min bangena san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn mugan ale ni fila somankɔyi ka na fatu san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi seegin ni wolonfila ala m'a lahinɛ na ka dɔfɔ in baro kɛ aw ye o ye aw badenkɛ ye nko kalanden kungo jan adama kamara bamakɔ mali k'a lase aw ma bɔlɔlɔ kan karamɔgɔ modibo jara bamakɔ mali aw ni jɔ o la an bɛn an bɛn an bɛn an bɛn